iku program ya lero ya gwede gwede tabwera kuti tizazukute nkhani zimene ndithu tabwera nazo mpulogalamu ya tsiku la lero timakondwa kuti mmakhala pamenepo kutsatira zochitika mpulogalamu imeneyi ife pano cholinga chathu ndi kulankhula chilungamo zoona zenizeni za nkhani zimene zikuchitika kunjaku kutengera kuti wena ali ndithu ndi kuthamanga kodziwa kubweretsa nkhani koma nafotokoza mmene iwowo zikuwakomera kutenga mbali pa chochitikacho koma ife timabwera ndi chilungamo chokha basi timakhala nawo bambo steve kondo banda amene amazukuta nkhani zimene timabwera nazo mu program imeneyi ine ndi selina dumbula mukaka mndilole ndiwalandire bambo steve kondo banda

ndeno kuti yayi ah, mbuye yesu khristu adapachidwa pa mtanda adafera ya ndithu sabata yomwe anthu amakhala kuti ah, kusinkhasinkha kuti moyo wawo wauzimu ukhala wotani Ikuyenda motani? komanso ndi sabata yomwe anthu andale pa good friday Amatuluka afuna akaoneke amaonekera akaoneke ndithu ngati kuti ndiopemphera nde amatsatira zambiri. kwambiri Eh. mipingo ngati ya katolika Ehe. pa kunjira ya mtanda iyeyo si wampingo umenewo koma iye ayi Ali akafuna komweko. asenze nawo mtanda ngati kuti afuna kuonesa mtima wachifundo ayi ndi waboza akufuna mumuone mumutame Eh. eh, ati mumuvotere Eh. musamuvotere zimenezo Kuti ndi wathu. muziona zikuchitika muzo nanga chaka chino nanga si choti tikonzekera chisankho inde nde chaka chino zichitika chaka chamawa zichitika zichitikanso akakafuna kunyamula mtanda musiyeni akaunyamule Ausenze. koma Eh. musakamuthandizire musiye tinana Eh, apangenso mitanda yolemera musankhe Eh, ku- ku- ukakha kulembeka fidro amasankha amasankha nkhani ya ujeni ya mitengo lera kati mati mr banda Eh. Ak- aya adala ku post office amaziwa kusankha olemera wa mitengo mazimu yachokhala nonsenu mutengere chitsanzo Eh. chaisaakwa akachere Eh. amasankha wamazi Oho. Eh, Eh, uzikamvekera kuti ndi komano ndimene zikukhaliramo kwa Chabe. anthu andale amakonda kutengera advantage pa zinthu zotere Iyi ndi kumene Eh, kuli masiku anthu ano pita akaonekere. kampeni, akapange ku kampeni ya ndithu ndeye ayi mwaona musadabwe nawo sikuti abwera kudzapemphera Eh. ayi ama zikachita kuoneka ngati kuti agwa naye ndi kachitatu inde yesuyo agwa naye kachitatu eh, mazunzo onse ali nawo limodzi koma msewu wa m1 wo- ndithu waonongeka kwambiri Oho. wakumbika koopsa sitikuziwa kuti akuluakulu Akupanga kaya ndi ku bwino. capital hill ko kaya ndi ku roads ah, roads authority tikutani akuluakulu msewu ukuononga magalimoto msewu wakhala chiopsezo cha anthu amene akuyenda tsiku ndi tsiku kupita ku lilongwe ndi kukabwera osachita ngozi mmene ah, ulili msewu ndithu tikupulumuka mwa chisomo Mwachisomo, cha eh. ambuye kunena chilungamo si msewu wabwino anthu pa toll gate paja akulipira ndalama and anthu amayembekezera zambiri kuti zi- zi- mmene zi- zi- tinawauzira mmene tinkabweretsa chitogeti chija ndikuwauza kuti nsewu uzakhala wamakono nthawi kumapita zaka ziwiri nkutha Osaoneka koma chochitikacho. nsewu ukuoneka kuti wakumbika tili ndi mwayiso kuti chaka chino chimvula sinagwe kwambiri inakakhala kuti yagwa kwambiri nsewu uja udakayipiratu koopsya komano nsewu uja akuluakulu ma pothole ake oyipa okhaokha mm. tikati pothole ndi chidzenje ku- mu- muli mayenje oti ukhoza kumaweza nsomba inde kuzala Eh, kuje ndi anthu akuononga magalimoto awo Mm, so ehe. paja ndi zoopsa ku chuma cha dziko ku miyoyo ya anthu wani magalimoto aja ngati akuonongeka kupita ku lilongwe aonongeka afuna ma spare parts ma spare parts aja ndekuti mwina pa mwezi ka pa- azi- azikhala kuti service akupanga mwezi ndi mwezi kwa makamaka kwa magalimoto omwe amapitapita kena kosakumaniza ndi traffic ma chakuti spares aja dziko muno sitimanga ma spares tikufunika kuti tiitanitse kunja mm. ndi forex-nso itiyo mm -hmm. ndiye mupeza kuti forex ambiri tikuonongera ku ma spare parts mm. agalimoto kukonza zinthu zoti tikanatha eh, kuzipewa mm. zoti tinakatha kuzipewa mm. akuluakulu chikuvuta ndi chani kuti tikonze nsewu wa m1 wu ndi mm. chani chikuvuta kwenikweni mm. mm. kuti nsewuwo kapena ono kungobwera ndikuwauza anthu mm. chifukwa penanso mukauza anthu zimathandiza eh, fotokoza koma angoti zii komano zopereka kwambiri chiopsezo ku miyoyo ya anthu komanso onse ogwiritsa ntchito msewu umenewu wa M1 wakumbika kwambiri kwambiri ufunika kuti ukonzedwe nanga si panopa apulezidenti akamabwera blantyre amakwera ndege Eh, kuwakweza, Eh, nanga- sangaone eh, zimenezi. kuti asaone Eh, asaone asaone, Eh, asaone asakumane apulezidenti nazo. Eh, apulezidenti asaone akwere ndege Abu- andege ndiye mwina sanga akunama akufuna kuti Aku- asaone abise zochitika Eh, munsewumwe. iwo akuti ntchito yawo zamaoneka ngati kuti sakula- sakugwira ntchito ntchito yawo sakugwira saku- sakukwanitsa zimayambisa kulongolola ndife timanena kuti chabwino kungobwera kokha nkuzanena tikudziwa za vutoli ndiye tikupanga chonchi chonchi basitu koma kuli zii. komano sizili bwino nsewu Ayi, zisi. umene wa M1 pakati pa blantyre ndi lilongwe Ah, mwina afuna kuti miyoyo ya anthu idzitayika ndiye adzibwera nadzikonza ayi mukulakwa zinthu timakonza zisanafike tsiku lina nsewu umene uja kuzachitika chachikulu mm. kwambiri ndi mmene wakumbikira mm. ndiyeno msewu wokuti ndi omwe umagwiritsidwa ntchito kwambiri kupita kukapitolo kubwera ku mm. blantyre mm. alendo osiyanasiyana amadutsa msewu umene uja adziti ku malawi nkotani tikuganiza motani etu chabwino tiyambepo nkhani zathu ndithu ndithu bambo banda escom ikuti idula magetsi kwa onse omwe ali ndi mabilu bungwe logawa magetsi mdziko muno la escom Mhm. linatulutsa chenjezo kalata ya chenjezo Mhm. lachinayi lapitali Chabwino. kunena kuti kwa mwezi eh, pafupifupi mwezi tsopano akhala akudula magetsi kwa onse amene ali ndi mabilu omwe mumagwiritsa ntchito postpaid ya nanga si kuli prepaid mumaguliratu magetsi amenewo ife zathu zabwinobwino Eh. koma kuli ma manyumba enabe mm. anthu ena makampani ena m'bomamo mm. amagwiritsabe ntchito yolipira pa mwezi mm -hmm. akuti anthu uh, kuli bili yokwana 65 billion oh, oh. yosalipiridwa oh, oh. ndalama zosalipiridwa 65 billion zomwe mm. zangongole za magetsi zomwe anthu sanalipire ma private companies sanalipire mm. komanso kuboma sanalipire mm -hmm. tikukamba za ma ministry ma department ma agency mm. amene wawa amboma pafupifupi 50 billion mm. malawi kwacha private sector 15 mm. billion mm -hmm. malawi kwacha mm. tsono ukakhala kuti tikamba za mdas awa mm. nde kuli ku nyumba za boma izi mm. za mtsogoleri wa dziko lino mm. kuli mabilu a nkhaninkhani mm -hmm. tikakamba za ku polisi ndi ku malawi defense force mm. kuli mabilu a nkhaninkhani komano ku treasury Mhm. kwakhala kuti mafunding amapita mhm. kuma mdas amene wawa mhm. okuti adzigwiritsa ntchito zikuchitika kumeneko ndizotani mm. tsono kampani ngati kukanika kupeza 65 billion imene iyi mm. imapezeka kuti imakanika kugwira ntchito zake ikamakanika kugwira ntchito zake mm. imapezeka kuti ikukweza mitengo ya magetsi ake kuti azisokerera kwa anthu osalakwa eh, amene amalipira bwinobwino chani magetsiwa komano escom funso nkumati ipangadi mhm. iduladi magetsi ingapite, ingapite ku state house kukadula magetsi mm. ingapite ku sanjika kukadula magetsi eh. ingapite ku, ku, ku kamuzu barracks kukadula magetsi imeneyoyo mm. ndi funso koma atakhala kuti ayikapodi mtima ofuna kugwira ntchito zitheka mm, komanso kuti kutsogoloko kumakhala anthu andale mm. izizi ndi maloto

kuti olo Sanga- transformer eh, apitisa yaonongeka Ah, kuti tithamange transformer tikaike transformer ina mpaka na anthu amachita mwina kutha miyezi ambiri kukagona komwe kuja ndachite kuona kuti kodi transformer tikatenga kuti takhoza ija ndiyotani ndi chifukwa chakuti anthu ena ake akusunga ndalama zawo especially akusunga ndalama zawozo nkukhalanso aboma komano anthu akakhala kuti apereka bwanji singatheke kuwaikira ma prepaid meters Mm, adzichita ogula chomwe tingafunse Eh, adzigulira. Ku- nkhani ya kungongoleka ndi ku mdf ku polisi ka ku nyumba zimene zizabomazi sizingatheke kuti mukaike ma prepaid meter amene munatiikira ifeyo Amene aja. chimavuta ndi chani Chifukwa akafuna chifukwa kufuna pamodoti kufuna palibenso kugula kuluza Eh. kasapereka koma mm. kaikeni maprepaid mita mm. ifeyo timakumbukira nthawi ijayi mm. akumaika maprepaid mita ukakhala ndi ngongole sunalipire eti mm-hmm. ukagula mayunitsi amakuchotsera bwanji ndondomeko yake ingokhala yomweyo tisaope yayi eh, izi zimaphinjano ifeyo anthu feyo sani osalakwafe mapeto ake mukweza magetsi kuti musokere 65 billion kwa anthu ife osalani Ndalama osalakwa yochuluka. apapa tisaopane kuti uku ndi ku mdf uku ndi ku polisi uku ndi ku state house magetsi akadulidwe pitani konko ngati sakwanitsa kudulidwa Eh. ikani ma prepaid meters basi adzigula magetsi muzichoserana komweko adzigula magetsi bwinobwino Eh, ndale zisalowererepo komano escom yo ikhale kuti ntchito zake igwire bwinobwino ikwanise kugwira ntchito eh 65 billion ndi ndi ambiri Kwabasi. kwambiri ikhoza kukafikira anthu enanso magetsi oti mwapatsa akhoza kuona kuti kodi atilowere kuti chifukwa ma- magetsitu timalipira tikapanga apulayiche timangolipira kakota kochepa koma zambiri a escom amakhala kuti amagula okha so izinso zikhoza kuthandiza kuti akagule zingwe zija Akwanitse mapolo kufikira anthu ena. mamita akwanitse kufikira chani kufikira anthu ena nde apapa osaopa yayi Eh, tikudziwa kuti mantha akhalapo Koma apite ku- mafoni ayamba kubwera iweyo ngati ndani kumagwira ntchito Gwira njira ntchito. bwino ngati zitakanike pitani mumuike chiprepaid mita Basi kumeneko. kumangwanyulira Basi. komweko. akagula maunitsi 100 Kuchosa kwacha kuyani. azigwisa ntchito a 20 kwacha okha Eh, ah. 80 kwacha ikulipira Mwanyamula. ngongole ya Pofika 65 pa billion nthawi ngongole yabwezera izakhauti yatha tikhale tiyende mundondomeko iti tiyende mundondomeko imene chabwino tikapume kayetu ndifuna ndimwe Lero madzi a blantyre zatani? water board lero zatani ndifuna ndimwe madzi a blantyre water board omwe ku bangwe akuvuta Ii, aise ndi nkhaniyo masiku 4 ku bangwe Eh. olo galimoto kuzapereka madzi mipopi kumangomveka nyimbo Dza- dzana dzana lomweli dzulo dzulo lomweli timakamba za tima- ti- timakamba za nkhani ya madzi kukondwerera nkhani ya nkhani ya madzi madzi pa dziko pa lonse dziko lonse. dziko lapansi Eh, u- u- kudali- Kudali kudali- kudali chaiwani. ma- kudali mutu wake amati madzi amtendere Eh, awa ni madzi madzi a- amtendere omwe tikukumbukira mpakana anthu m'maderamu kumatha masiku 4 olo kuganiza kuti tinyamule chigalimoto kungofoto olo kufotokoza tikapatse anthu a ku bangwewo kuuzana before ukakhala ku chilomoni uku chaku- cha- cha- chakumtunda uku amachita kulawirira 2 koloko pofika half 2 madzi atani asiya kodi moyo umene utikhala kulunga mpaka nthawi zanji ndaliti?
madziwo pamene kuli anthu amene akuyenera kunyamula madziwo ndikukapatsa anthu amatani ntchito yawo zikavuta amene kapange zimenezo olo kwauza anthu kuti Madzi avuta. tikuyesesa izi tikutere izi tikutani izi

mm.
tiyeni tizipanga njira zamakono mm -hmm. Ah, kukwapatsa anthu madzi mm. kunena kuti madziwa avuta ah, tiyeni tikaphunzireniko kuti ku southern region water board mm, amapanga eh, timamva mauthenga madzi avuta madzi atavuta timakuti southern region a southern region mm. ndi water board anaziwa kuti ndi udindo wathu opereka madzi kwa anthu mm. adapita ukabwereka magalimoto mm. adatenga malole ndikuika zimathanki zija ndi kukapatsa anthu

sa Blantyre Water Board Yeah, msamayankhule kwambiri Nda- ndapa mjigo. atulukatu chabwino tikamwere madzi omwewo amene amavuta ndi mmene tikuchitira programu ya lero ya tikulandire chigawo chachiwiri pampanda zomwe kwambiri Ah, nkhani yathu yoyamba chigawo chino a joyce banda ati akapikisana nawo ku convention ya pp Ah, ndi mtsogoleri wa chipani cha people's party Ah, people's party ndi chipani ah, chomwe chidabadwa nthawi yomwe adali pa mavuto ku chipani ah, cha Cha dpp DPP. atachotsa Eh, adachotsa ku chipani cha dpp chaka cha 2009 adasankha malemu bingu adasankha joyce banda ngati wachiwiri wawo wachiwiri wawo ndithu ndiye adakhala vice president koma kudayamba pungwepungwe komwe anthu ena adaonetsa ngati kuti sakuwafuna joyce banda Sakuwafunanso, eh. pomwe kudayamba kutuluka dzina la peter mutharika kuti adzalowe m'malo mwa a bingu ndi adali paulendo oti yayi mayi joyce banda kuwasemera nkhani zambirimbiri mpaka na chipani kuwada nkuwachotsa Nkuwachotsa. atawachotsa apanga bwanji munthu wandale vice president pachitika zinthu zambiri eya kuwalengera ngozi kupulumuka ku ngozi kupulumuka ku ngozi adayambitsa chipani chawo cha pp kenako mu april 20 2012 adakhala mtsogoleri wa dziko lino koma mu 2014 iwowa chipani chawo limodzi adagonjanso kwa chipani cha dpp eya kenakono akhala nacho chipanicho mpaka napano kenako 2009 Ah, tidaona ndithu akapereka makalata awo ma nominations paper kumeneko kuti afuna kupikisana nawo Afuna kupikisana pa mpando nawo. wa upresident ya kenakonso tinazaona chi- i- I mean 2019 eh, timusonera 2019 2020 tinazaona akulowanso mu mgwirizano umenewu wa tonse Chabwino. ndiye adali ni msonkhano ah, kumeneku ku lilongwe ku area 23 police ground kumeneko nkumati iwo akapikisana nawo pa mpando wa upresident ku convention Chabwino. ndipo anena kuti aliyense ali ndi ufulu oti akapikisane ndi iwowo pa mpando Oho, sanatseke. amene atadzawineyo adzapeza kuti ndi amene atadzatenge chipani cha pp kupita kutsogolo sadanene kuti kodi kodi iwowo akudzaima okha kapena apanga mgwirizano

kuposa 1 million Iye ali ndi anthu omtsatira. sikuti ndi munthu wamba Iye yayi ali si munthu pandale wamba. Mm. ndale mayi aja amazidziwa eh, chomwe amaba kuchita kuchidziwa ndi ufulu wawo Ndi ufulu wawo, eh. sikuti ndi zovuta koma mwina mafunso omwe tingamadzifunse tikamaona mwina atsogoleri akati "Ah, inenso ndidzayimanso inenso mwina afanika personal convention Ndizikhala- kodi ndekuti ndale zathu zopita patsogolo zili pompaja mm. kapena zikubwerera mbuyo ndizoopsa kuti kapena mm. anthu ena abwere kumene tiwapange support fukwa ena aonetsanso chidwi mm-hmm. choti ine ndidzayima mm. mwina akubwera kumene koma mm. anthu akuoneka kuti alibe nawo chidwi ah, alibe nawo chidwi anthu amenewa fukwa chani foti sakugawa ndalama chifukwa chani foti sadaone tikuyenera kudzifunsa kuti kodi mmene zikuteremu atsogoleri akale akubwera nkumanena kuti ine Ndi Maria. ndidzaima nawo kapena ndikapikisana nawo ku convention yomwe ikubwera ku chipani changa pamenepa ndalezi zikupita kutsogolo ndalezi zangoyima pompaja ndalezi zikubwerera mbuyo Kapena mafunso zokaba. manga zifunseni Chabwino. amalawi koma izo awo ndi ufulu wawo kupanga chilichonse timakamba zokuti aliyense ali ndi ufulu mdziko muno ngati malamulo sakumukaniza chifukwa awa matemu awo sanamalize wani temu omwe anka- an- analamulira siinali yawo inali yoti amapitiriza amapitiriza eh. amapitiriza ya malemu bingu kusonyeza kuti olo temu yawo yoyamba sanakwanitse olo temu yawo yachiwiri sanakwanitse chimodzimodzi a Peter Mutharika analamulira temu imodzi Chabwino. ngatinso panopanso a Lazarus Chakwera alamulira temu imodzi Chabwino. ndekuti a- akhala ndi zomwe akutani Akufuna. akufuna koma inunso ngati mufuna kukhala mtsogoleri wa dziko lino muli ndi ufulu ozipathatu kutheka ati kukhala wipa pawekha

cha people's party chabwino mm.
bambo banda nkhani yathu yomaliza m'mbuyomu takhala tikubwera pano inu ndi ine kumanena kuti chambachi chimene chimaotchedwa chija ndi makobiri tikuotcha makobiri mdziko muno ndipo nkhani yakhala ikukambidwa kwambiri mdziko lathu lino ndiye pabwera nkhani apa kuti ma mp afuna akayikambirane nkhani ya chamba chimenechi chamba chenicheni chambachi tikuchidziwachi ndipo simuna kulakwitse inu mm. ndine nd'amene tapanga phokoso kwambiri eh. kunena kuti timaotcha ndalama bwanji ndalama kupeza kuti atalandidwa chamba chamba mm. kukachiotcha kukachiotcha eh. tikuononga ndalama tisamakhale anthu abodza popanga zinthu zabodza mm. pamene chamba chomwecho anthu mommuno amalemera nacho komanso amachitulutsa kuno kumapita ku canada mm. akugwiritsa ntchito kumeneko koma ife tikuchiotcha chamba chosavuta malimidwe mm. chamba chosafuna fetereza chamba choti umatha kuchidzala mm. olo kumutu kwako ku pillow chamba ndikumera olo ku kitchen ndikumera olo pa inde khonde ndikumera inde kuseri kwa ujeni kwa thandala takhala tikukamba nkhani imeneyi kuti bwanji titaonanso malamulo athu mwina lamulo lomwe tingayike apapa ndilokuti osuta chambayo Timpange ngati- chani. ya amene Eh.
mwina tingompatsa 10 years kundende koma tiye tizilima ndi tizipanga export ndi ndalama izi ndi njira yomwe ingatibweretsere kutithandiza ku chuma chathuchi Chabwino. chifukwa chinacho chija tikulima komano msika wake Mm. ndiovutirapo mm -hmm. pamene ichi msika wake mm. ndiopezeka nthawi zonse mm. chifukwa ndinabwera pano nthawi inayake ndikunena kuti muchamba muja mumatuluka ma products ambiri ifeyo mwina tinangochizolowera kuti kusuta mm. koma chamba chija sikusuta kokha kuli mm -hmm. nkhani ya mankhwala kuli nkhani mm. ya mafuta kuli nkhani eh. zosiyana siyana zima chomwe zomwe mm. zimathandiza anthu mu moyo wawo mm -hmm. osiyana siyana mm. tsono uh, ku parliament kumeneko mm -hmm. uh, ku Lachinayi lapitali Chabwino. ah, yapereka kuti a peter dimba mp wa lilongwe south abweretse mabilo awiri timati ah, mabilo awiri amene ali private member bill omwe aunikenso za malimidwe komanso kuti tingapange bwanji pa malonda a chamba chomwe chimaotchedwachi Chabwino. chomwe amalanda apolisi kuti mm. tikupititsa kwa Bvumbwe research station kenako umangomva za kwa research station Kera kwa Chitedze kuoneka research akuotcha station. matumba ena aja Zi, kuti mpaka- matumba awazo de ati. Eh, ataotcha Eh, chamba mpaka na ujeni eh. 1000 kgs. Kera kwa iye chamba changa nandira tachabedwaso chili ndiwa Eti, chamba. Eh, enawo kukalanda chamba Eh. ego ndu- ndu- ndu- ndu- ndu- ndukachigulitsa iwo ndukachigulitsa iwowo Eh, akuti chikhoza kukhala zothandiza kwambiri ku chuma cha dziko Chabwino. nde mabilu amenewa aona kuti cannabis legislation act komanso dangerous drug act zimayendera pawiri chifukwa chambachi tikapita ku ku, ku, ku malamulo a dangerous drug act ndi omwe amachiletsa chija Oho, chabwino. ndichifukwa chake amachigwira ali nde chichiyasokoneza akufunano kuona kuti kodi malamulo amenewawa titati taloleza tizilimano chamba ichichi tipereke chamba ichichi chizilimidwa chisakhalenso chotsutsana ndi malamulo ena chisasokonezeso zinthu zina chabwino tsono tikuyenera kuti kupanga kuvomereza mhm. inde poyang'ana chuma mhm. komanso chisasokoneze zinthu zina achinyamataso ambiri mm. kapena anthu osiyanasiyana kusuta chamba ndi mtima wa munthu ndi mtima wa munthu tizinena chilungamo umene umakhalira mowa ife ife komanso anthu osiyanasiyana amakhala m'mabala eh,
koma eh. amamwa mowa ayi ndithu komanso chamba sikuti chimapengesa wina aliyense Mm, Eya. ena ena anachiyamba Faka kalekale matiya chamba aliyense apenga nacho Mm, kuli anthu amasuta chambanso nzeru zawo zimayenda Eh. komano sindikulimbikisa zimenezo Sindikulimbikisa zimenezo, zimenezo chao koma zoona. chisakhale ngati chiphinjo choti chiphwanye mwayi wa malawi tizoona Chifukwa kuti cha anthu ena amene peresenti yomwe angasaidwe amapengawo ndangati anapenga chifukwa chani ubongo wawo udali olimba posuta zimenezozo komanso tizoonanso kuti chikhoza kupindulira chuma cha dziko Tingapindule chuma.
bwanji? tidzingoda chifukwa pano ku Malawi kuno timadalira fodya yekha Eh, tinene chilungamo inde. tikudalira fodya panopa titati tione ndalama zathu zomwe timagulira katundu kunja import cover sizikukwana pa miyezi itatu Chi- eh? chifukwa chokuti tilibe zambiri Tina- timanena kuti tilibe zinthu zotulutsa zoti zibweretse Koma ndalama. timadziwa Komano kubweretsa zinthu ifeyo ndalama muno. ndamene timafuna kuti Kuyitanitsa. china chilichonse chile chomavalawawa ndi chakunja Chiyitanitse. Eh. komano chotibweretsera forex yo mm. kulibe nde mwina njira ina ak- akatswiri amanena kuti mwina pa chaka 200 million dollars chamba chimenechi chingamata Oh, chingamapatse. Mm. 200 million dollars ndamachuluka ndi ndalamatu mabiliyonitu ankhaninkhani kwa basi oti pachaka kutani Akupezeka.
nde tiyeni tisiye kumaziphimba kumakhala moyo okuti takhalira golide

omwe aja adaika malamulo kwathu kuja Ati Cholinga chawo kuganiza kuja. awa, eh. ku canada kuli kuli ndithu chamba cha malawi Mm, kumeneko koma tifuna tiunikire bwino bwino ndeno chamba chija nkhani yake kusuta kuja mwina ndi ka- ka percent kochepa koma muli ma products ambiri omwe amachoka muchani muchamba ndeno Asabati. takhalira golide tipemphe aphungu kuti lamulo limeneli akaliunikire ndi Aunikire bwino kulivomereza lomwe. mungoyika mwina chilango chokhwima kwa peza munthu amene akusutayo mm. eya kwa munthu amene akusutayo mm. ameneyo mungomuyikira chilango chokhwima mm -hmm. komano tiye tiloleni fotete amalawi adzakhala kuti ine, ine ndidzasiya kulima chimanga mm. oh, ndidzayamba eh, kulimira mm. kubafa eh? pasiturumu chamba chokhachokha kuchipinda ndi ndalama mmangidwa ati yeah ndimangidwa over overdoing it chomwe sichifuna zinthu zambiri eh Mpa- chomwe sichifuna zinthu zambiri inde kwa basi komano tikuyenera kuti tiyang'ane za chuma chathu kumwe tikupitako dzikoli tikuberekana dzikoli likufuna ndalama dzikoli likufunika zinthu zambiri zikufunika zimenezi ndiye tipezenso zikuganiza. njira Mm.
zina zokuti Zobweretsa tipezere ndalama. ndalama Zoona, iye. komanso ponikira malamulo osangoyang'ana ndalama zokha tiyang'anenso kuti kodi tipanga control bwanji kuti anthu ena achinyamata ambiri asabalalikire ndi zimenezi. chokuti chiziyapangano abuse poti tavomereza mm. lamulo loletsa kusuta chambalo mm. likhalepobe eh. koma tiloleze kulima mm. ndi kumachitulutsa kunja kuti alimi mdziko muno mm. alemere komanso dziko lathu mm. lichite bwino ndizotheka kupanga control kwambiri ndizotheka mm. ndizotheka chabwino eh. titimalize choncho kwa lero ndithu tayamika kuti tinali limodzi program ya lero